Yeah, yeah, yeah. ọkwa ife onye ma ka ọ na-ekwu ọnụ kwube ọnụ kwube igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu ọ bụ m maazị ogbonnaya n'ọnụ kwube tv ka ị na-anụ olu anyị n'ụbọchị taa ihe anyị ga-eleba anya ugbu a bụ ee isi okwu dị iche iche nke dị n'akwụkwọ akụkọ nke ụbọchị taa bụ tọzdee iri abalị abụọ na otu n'ọnwa julaị n'afọ puku abụọ iri na abụọ ọ bụ na nchịkọta akwụkwọ Sun ụbọchị taa ka anyị ga-eleba anya n'ụfọdụ isiokwu dị iche iche ndị eji wee mere akụkọ tọọnụ ntị n'ala ka e wee nụrụ ya ndị siria gbatara ọsọ ọgụ achịla obi n'aka maka nkata ndị lebanon na-akpa ịchụpụ ha n'obodo ha na borno narị ndị ntorobịa abụọ enwechaala ọzụzụ teknụzụ nke ndị NEDC na steeti Ogun ndị kọstọm bukọrọ ahịa iwu ruru ijeri naira atọ na nde naira anọ n'ime ọnwa isii gọọmenti etiti na-akpa nkata ịkwụsị ọkada na Naịjirịa niile ihe ruru mmadụ narị abụọ na iri asatọ na abụọ anwụọla na Pakistan maka oke mmiri ozuzo zoro n'izu n'ịdị n'otu anyị ga-enwe mmeri ka Orji Uzor Kalu gwara ndị Naijiria nọ na mba ofesi BBC ịkwụ onye na-ekuburu ndị isi ọchịchị Britain nwa ụgwọ NDE zụrụ ndị ntorobịa na Taraba maka iji ihe ndị ekpofuru ekpofu rụpụta ihe na Panama ngagharị iwe izu atọ emeela ka nri na mmanụ ụgbọala dị ụkọ US State Department edepụtala aha mmadụ iri isii a na-enyo enyo na ha na-arụrụ aka na mba Central America na Ukraine ka anyị nụrụ akụkọ na shell ndị Russia egbuola mmadụ abụọ na Kharkiv Ngige sịrị ọ ga-agbagwoju m anya ma ọ bụrụ na ndị ọrụ naijiria ọdụ Nigerian Labour Congress agaa n'ihu n'ihe ha chọrọ ime osisi a nwapụtara maka ncheta Buchenwald abụrụla nke e gbupụrụ ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa bụ WHO na-ewepụta ọgwụ mgbochi ịba na mba Afrịka gbaa gburugburu onye nọbu n'APC bụ Tom Otuka ahapụla ya wee gbaga na APP Kalu hiwere na Kaduna e dinara nwatakịrị onye ogbi dị afọ anọ n'ike n'oge ụlọ akwụkwọ na-aga n'ihu jamb kwupụtara maakị nnabata ole maka afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ EU nyekwuru Moscow ntaramahụhụ maka mwakpo Ukraine Paịpụ gas bụ isi malite na Rọshia ruo Europe malitere ịrụ ọrụ ugbu a ka ha kwụsịrị kemgbe. Ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa bụ WHO na-ekpebi ịkpọ monkeypox ọrịa gbata gbata ozuru mba. otu kristian katọrọ apc maka igo ndị kpọrọ onwe ha bishọp jamb eyimofe bụ onye kacha deta ule jamb n'afọ puku abụọ iri abụọ na abụọ ụlọ omeiwu sineti anabatala akwụkwọ kalu tinyere iwube mahadum gọọmenti etiti na steeti abịa eduola onye isi ala Sri Lanka ọhụrụ n'iyi ọrụ a kpụgara onye na-agba keke napep ụlọikpe maka ịkụtu nwaanyị onye uwe ojii ndị a niile bụ isiokwu dị iche iche nke akwụkwọ akụkọ The Sun n'ụbọchị taa ya bụ The Sun newspaper na-esonyere anyị ka ị ga na-anụkwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ndeewonụ ndị ọma na-ege ntị ya gazie tọọ ntị n'ala ka ị nụ ya agbụsị daalụ